akubanja kwake masahaba komanso onse amene akusatira sunna kufikira tsiku la kiyama tili mbuku limeneli la adurusu ramadhaniya ma lesson okhuzana ndi mwezi wa ramadhan ndipo buku limeneli ndi mphaso imene uh, al-allama asayid muhammad bin abdullahi bin aliyi laidurus uh, adayipereka ku umma wa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallama ife tizikhala tikuona zokhuzana ndi fadailu ramadan kupambana kwa mwezi umenewu wa ramadan zimenezi tikuyankhula kapena zimenezi tizikhala tikupereka kufuna kulimbikisa kuzilimbikisa ife eni yake komanso kuwalimbikisa asilamu anzathu kupanga zabwino mwezi umenewu mwezi wa ramadan naam mwezi umenewu uh, mwezi umene tikuyankhulayankhula mwezi wokhudzana ndi kusala kudya mwezi umene pompano uh, tikhale tikulowamo mulungu subhanahu wataala akunena kuti no adatsitsa mmenemu uh, aya ija yonati ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum laallakum tattaqun ndipo aya imeneyo uh, taifotokozera m'maaudio amene adutsaja kunena kuti o inu anthu amene mwakhulupirira e, zakakamizidwa kwa inu kuti muzisala kudya ngati mmene tidakakamizira kwa anthu amene adalipo inuyo musanabwere inuyo musanabwere anthu enanso tidawauza ndithu kuti nawonso azisala kudya tidawalamula kuti azisala kudya ndiye kusala kudya ndi chikakamizo akuti fakana man shaa e, swama wa man shaa aftara liqaulihi taala pamene mulungu subhanahu wataala anakakamiza aya imeneyi akuti nthawi, nthawi zina amene akufuna ankasala kudya nthawi zina amene akufuna ankamasula zimenezo chifukwa cha aya ina ya mulungu subhanahu wataala yonena kuti wa ala alladhina yutiqunahu komanso tapereka chilolezo kwa anthu amene amakwanisa kusala swaumu ija fidyatun kuti atha kumapereka chindaputsa ngati sakufuna kuti asale apereke chindaputsa twaamu miskini kudyesa anthu amene ndi osauka kuwajisa anthu amene ndi osauka faman tatawwa khairan munthu amene angazipange volunteer kuti ine ndikufuna kupanga chabwino chowonjezera naam allah wakakamiza kuti muzipereka zaka mwapanga ma calculation anu bwinobwino mawerengero mwapeza kuti zaka imene ndipereke chaka chino ndi 40 million kwacha koma ine ndi munthu wolemera ndiye ndikufuna kutenga mwa ine ndekha kuwonjezera nditenganso 20 miliyoni ndipereka volo imene ndikungopereka mwa ine ndekha mosakasaka zabwino tatwauwo eh, tatwauwo yani munthu kupereka mo- mongosakasaka zabwino kwa mulungu subhanahu wataala osati allah wakulamula kuti uperekenso chimene allah anakukakamiza chija wachichita wapereka zaka imene allah anakukakamiza wawerengera mawerengero ako bwinobwino kenako pamwamba pakepo ndikunena kuti no ine siku la kiyama ndikufuna allah ah, malo akandiyikire malo special allah akandimvere chisoni allah akandikhululukire machimo allah akandi- akandibisire za manyazi zanga ndikutenganso ndalama ina yowonjezera kuti inenso 20 miliyoni iyinso ndikupereka Ha- ndikukayigawanso kwa anthu osaukaso atengenso imeneyo eh faman tatawwa khairan munthu amene angapange mwa yekha chinthu chabwino pofunafuna chisangalalo cha Allah fahuwa khairul lahu zimenezo ndi zabwino kwa iyeyo ndekhala ndi swaumu tasala kudya mwezi umene wa ramadhan tikamaliza tibwera ndi masiku 6 aja a shawal tikamaliza masiku amenewo kuli lolemba lachinayi masunna amenewo ukuzipangira mwa wekha kuzikonzera malo kuti tsiku la kiyama likamakafika ndikufuna allah akandimvere chisoni ndikufuna ubale wanga ndi allah ukakhale ubale wabwino faman tatawwa khairan tili pa aya imeneyo amene angazipangire mwa yekha china chake chabwino kuti ichi ndikungozipangira mwa ndekha allah sanandilamule koma ndikuziperekera mwa ndekha kuti tsiku la kiyama likafika allah akandimvere chisoni naam

ha ya ayyuhalladhina amanu dhkuru llaha dhikran kathira allah kutilamula choncho mu qur'an timkumbukire allah kumkumbukira kochuluka madhikir kaya madhikiri muzipanga mokweza mawu palibe chifukwa chowablema anthu chifukwa anyamula mawu Ah, mu- inu chifukwa chani mukupanga ya allah ya allah kodi akuitanidwayo ndi iweyo

wa in dhakarani fi malain dhakartuhu fi malain khairin minhu koma ngati munthu angakhale pagulu ndikukhala onse pagulu paja kumandikumbukira ineyo kumapanga mazikiri anga pagulu jamaa inenso kuno ndimamutchula mu gulu limene ndi labwino kuposa gulu lakelo maulama onse a hadith anafotokoza momveka bwino kuti mazikiri pagulu sangachitike kungopatula kuti mokweza mawu basi

kumuchulukisa kuchulukisa kumukumbukira Allah subhanahu wa ta'ala faman tatawwa khairan amene angazichotse mwa iye yekha ndi kupanga chabwino posakasaka chisangalalo cha Allah mwakufuna kwake fa huwa khairul lahu zimenezo ndi zabwino kwa iye wa an tasumu koma kuti muzisala kudya khairul lakum in kuntum ta'lamun zimenezo ndi zopambana kwambiri kwa inu mukadakhala kuti kuti mukuzindikira chifukwa saumu malipiro ake amene amadziwa ndi Allah basi kulibe wina amene amadziwa malipiro as- a saumu sala angero amalemba sabu wa ishirina daraja e, chakuti chakuti uh, ila ashara adhafin angero amalemba zimenezo amadziwa koma saumu mpaka na angero sakudziwa kuti malipiro ake ali bwanji saumu mpaka na angero sakudziwa kuti malipiro ake allah wa- waika otani ndi ochuluka bwanji malipiro a saumu ndiye mu aya imene ija anthu ankapezeka kuti ali bwinobwino basi nati ine ndingopereka fidia ine ndingopereka chindapusa sindisala nam yani allah sakulemba tchimo chifukwa chonena kuti nthawi imene ija aya ija yonena kunena kuti ino ndi chikakamizo tsopano muzisala palibenso kupereka ma excuse zinali zisanatsike muzizindikira kuti ma aya wapotsika ankatsika pang'ono pang'ono kuti masahaba imani ilowelere mmitima chisilamu chikhazikike mmitima mwawo inunso lero lino mukamatenga dawa kupititsa kumalo amene dawa kulibe mwina kuli asilamu ongonena kalima koma swala kulibe zakati kulibe swaumu kulibe musakalimbitse kumene kuja pang'ono pang'ono kuwaphunzitsa anthu chipembedzo mofewa mtima mwachikondi mowafunira zabwino mowatengera kwa allah osati kuwatengera kwa inuyo kuti aziti akakhalakhala eh, koma ujeni si chipembedzo chimenecho kukhala munthu wofewa mtima shafukum bi ummati muhammad saa sallam mukayang'ana mu qur'ani mulungu subhanahu wa taala e, firaunu anali munthu o- ochimwa kwambiri munthu onyoza kwambiri amanena kuti iye ndi mulungu amaziche- amayankhula zinthu zo- zotumbwa osati masewera ha idhhab ila fir'auna innahu tagha qur'ani kutiuza choncho allah akumulamula sayyidina musa upite kwa farao farao wapyola malire hu farao anapyola malire a- amanena kuti iye ndi mulungu amapha ana aisraeli amapanga zinthu zosiyana siyana farao zambirimbiri sayyidina musa akufuna sona akapereke dawa akamuitanile sayyidina a- a- akamuitanile sayyidina Mu- sayyidina musa alayhi salam akufuna akamuitanile firaun kuchipembedzo allah akumuuza kuti chani

zafika pamenepo chipembedzo mukamawayitanira anthu kuchipembedzo muwayitanire mofewa mtima muwayitanire pang'ono pang'ono muwayitanire mwachikondi muwayitane mwachi- mwa- mwa- mwachisoni mowamvera chisoni muzindikire kuti mukufuna kuti akalowe ku janna mukufuna kuti asakupulumukeni chifukwa mukalimbitsa akupulumukani jannayo sakayilowa chifukwa cha lilime lanu lomwelo ndiye